A sị na Igbo na-asụ n'olu n'olu mana ha kwaa ụkwara o mee gịnị ọ bụrụ otu ya mere taa anyị ga-eleba anya ka anyị mara ndị a bụ ndị Igbo na ihe dị iche iche nke pụtara ìhè na ndụ ndị Igbo i lee anya nke ọma ị ga-aghọta na ndị Igbo juru ụwa niile Igbo bụ ndị na-asụ asụsụ Igbo. Ha na-emekwa gịnị? Omenala Igbo. Ha na-adịkarịkwa nji ebe ụfọdụ na-adịkwa ọcha. E nwere ihe dị iche iche eji mara ndị Igbo dịka omenala ha ọ bịakwa n'ime omenala ahụ e nwekwara nke a na-akpọ gịnị ọdịbendị nweekwa nke a na-akpọ ọdịnala ihe atọ ndị a bụ ihe anyị ga-elebagasị anya na ya taa nke izizi anyị ga-eleba anya na ya bụ omenala ọ bụrụ na ị nụ maka omenala kee ihe na-agbata gị n'isi achọrọ m ka i tinyere m ihe ahụ na-agbata gị n'uche n'ọdụ ozi dịka m na-akọwapụta nke m Omenala bụ ihe ndị ahụ e ji mara ndị Igbo dịka asụsụ ha ya bụ asụsụ a na-asụpụta n'ọnụ dịka m na-asụ nke m ugbu a asụsụ Igbo ka m na-asụ ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ erimeri ha ị ma na ndị Igbo nwegasịrị erimeri dịgasị iche iche i lee anya ha na-atụkarị ilu na-asị anyị na aka aja aja na-ebute gịnị ọnụ mmanụ mmanụ ndị nke ọzọ wee sịzi anyị na ọ bụ a rụọ n'anwụ e rie na ndo a rụọ n'anwụ a rụọ n'anwụ e rie na ndo ọ bụ ya ka a na-agwa anyị ya bụ na erimeri so n'otu ihe eji mara omenala ndị Igbo ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ nkwenye ha ihe ha kwenyegasịrị na ya dịka na ọnwụ na ndụ alụmalụ na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ihe ndị a niile bụgasị ihe eji mara gịnị omenala Igbo i lee anya nke ọma omenala ndị Igbo bụ gịnị otu n'ụwa niile ihe a na-eme n'omenala ndị a ka a na-emekwa n'omenala ndị ọzọ mana ọ bụrụ na anyị ekwubezie banyere ọdịbendị Ebe a ka e nwere ihe dị iche na obodo na obodo. Chetakwa na m sị gị na omenala Igbo jikọrọ Igbo ọnụ bụ gịnị? Otu. Mana a bịa n'ihe gbasara ọdịbendị, ndịiche na-adịwa site n'otu obodo ruo n'otu obodo. Gịnịkwanụ bụ ọdịbendị? Ọdịbendị bụ ihe ahụ ọ ga-abụ ị fụ ya n'obodo m, ị ma-afụ ya n'obodo nke gị. Ọ ya ka a na-akpọ gịnị? Ọdịbendị. ile anya nke ọma e nwere ọdịbendị dịgasị iche iche ọ bụrụ na mmadụ ekwu okwu ihe dịka ịkpụ ụzụ ebee ka uche gị ga-agbaje ọka ihe eji mara ndị ọka bụ gịnị ịkpụ ụzụ ọ bụ ya ka a na-ekwu maka gịnị ọdịbendị ị gaa n'ọka ọ bụ eziokwu na e nwere ndị ọzọ na-akpụgasị ụzụ dị iche iche mana ndị eji ya mara bụ gịnị ndị ọka ọ bịakwa n'ime nsụka e nwere ndị enugu ezike keekwanụ ihe eji mara ha olu ogene etu ahụ ị nọ na-ekiri ma onye Enugu Ezike pụta o jiri ya gbaa egwu ọ gụọrọ gị egwu ga-adaba n'ihe mụ na gị na-eme ugbu a o jiri ihe onyonyo anyị na-ekiri na gị nwa na-ekirikwa ya wee mee gịnị gbaara gị egwu gụọ ya ọ tọọ ụtọ na ntị ọ bụ ya ka eji mara ndị Enugu Ezike ya mere oge ọbụla a na-ekwu maka ọdịbendị mata amata na ọ bụ ihe ị ga-ahụ n'obodo gị ị na-ama ahụ na ebe obodo ọzọ ịhụkwanụ ya ahụ kee ihe ga-eme ọ ga-enwerịrị ndịiche dị na ya mana ọ bụrụ omenala ha ncha bụ otu ịlụ nwaanyị sokwa na omenala mana ịbịazịa n'ọdịbendị etu ndị a si alụ nwaanyị nke ha abụghị etu ndị ọzọ si eme gịnị alụ nwaanyị nke ha ọzọ dịka ibe ya anyị ga-eleba anya na ya bụ gịnị ọdịnala gịnị bụ ọdịnala ọ bụghị ihe dị n'ala ọdịnala pụtara gịnị ihe ndị ahụ jiri aka ha wee puo n'ala Igbo ndị nna nna anyị ha enweghị ike ịkọwa etu o si malite ihe ha mara bụ na a na-eme gịnị a na-eme ya tupu ha abịa ebe ha nọ ọ bụrụ na ị jụọ nna gị taa sị ya nna anyị kedu ebe alụmalụ malitere kedu ebe ịkwa ozu malitere ọ ga-asị gị na ya amaghịkwa mana ihe ọ ma bụ na a na-eme gịnị a na-alụ nwaanyị n'ala Igbo a na-akwakwanụ ozu n'ala Igbo ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ịgụ nwa aha sokwa na gịnị ọdịnala matakwa amata na ọdịnala anaghị eme gịnị anwụ anwụ mana omenala na-anwụ anwụ ya mere ka ndị Igbo ka anyị jisie omenala anyị ike na ọdịbendị anyị ike igbo ga-adị igbo agaghị ala ka ọ dịrị unu na mma ka emesịa